balima facebook jama aw bɛɛ salamalekum aw balimakɛ idris martinez konipo donc euh, komi n tun y'a ɲɛfɔ aw ɲɛna an bɛna le mise à jour fitinin kɛ an balimakɛ denkɔrɔ ka ko la mais jani o cɛ n y'a fɔ aw ɲɛna aw bɛ hakɛ to aw bɛ deux secondes dɔrɔn di yan n ka essayer ka n ka direct in partager n ka groupe kɔnɔla la aw bɛ to connexion na denkɔrɔ ko an bɛna a ɲɛfɔ aw ɲɛna a bɛ stade min na nin wagati in na parce que c'est très très important n'an bɛ tagalen ɲɛfɛ blocage bɛ sɔrɔ an b'olu débloquer nka blocage wɛrɛw bɛ na nka o tɛ ban ko la depuis ko daminɛ n y'o fɔ aw ɲɛna n ko kɛlɛ min don n k'a man nɔgɔn n y'a fɔ aw ɲɛna n ko ni n sɛgɛnna yɔrɔ min na n b'a fɔ aw ɲɛna n k'o fana ye hɔrɔnya dɔ ye n ko nin ye ne dan ye nka pour le moment ala barika la ani aw minnu bɛ kɛnɛ kɔnɔla la surtout surtout la team martinez a ye video in partager groupe bɛɛ kɔnɔla la déjà fɔlɔ a y'a fili denkɔrɔ yɛrɛ ka inbox kɔnɔ k'a ka don kɛnɛ kɔnɔla la ko kɛlɛ ko tɛ kan ko dɔrɔn de k'a ka mɔgɔw ka wari sara ale de ko ko ni wari baara ma ɲɛ wari bɛ segin ma donc k'o dɔrɔn de fɔra ye ko sinon ko kɛlɛ ko tɛ aw bɛ deux secondes dɔrɔn di yan n bɛ na denkɔrɔ kama sisan sisan parce que j'ai compris que a bɛ fɛ ka système yɛlɛma quoi a bɛ fɛ ka système yɛlɛma o de la n y'a fɔ aw ye bi n k'a bɛ fɛ ka na ni système munumu munumu de ye donc a bɛ fɛ ka na n ka mɔgɔw kunkolo ɲagami tuguni parce que n y'o de fɔ dɔw bɛ yen nɔ ni an ma essayer ka olu dɛmɛ u ka faamuyali ka dɔgɔ kojugu quoi bon a bɔra ni système kura min ye sisan cɛ dɔ yɛrɛ ye ne wele bi n bɛna tila ka histoire ɲɛfɔ aw ye sisan hinɛtɔ ko magari ko quoi walayi bilayi parce que dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ dɛmɛcogo yɛrɛ de t'olu la quoi fali fali ka fisa n'olu ye olu tɛ se ka dɛmɛ quoi denkɔrɔ bɔra ka kuma kura min fɔ sisan n t'a dɔn n'aw b'a kuma dɔn n bɛna k'a la sisan sisan an b'a décortiquer ɲɔgɔn fɛ n y'o de fɔ a ye grâce à Idriss Martinez Konipo denkɔrɔ kɛra videomani ye bibi in na Mali kɔnɔ denkɔrɔ bɛ video min kɛ hali an videomaniw t'a kɛ bi a bɛ se ka video naani duuru kɛ tile kɔnɔ an dun bɛ video fila de kɛ par semaine mais n bɛna denkɔrɔ minɛ k'a d'aw ma sisan sisan su in na esprit faible ninnu n'a tun y'olu sɔrɔ an bɛna olu bɔ a bolo dɔɔni fɔlɔ quoi voilà donc euh, je pense que aw caman ye video kura ye denkɔrɔ ye video mun kɛ video mun kɔnɔla la a bɔra a ye explication wɛrɛ di tuguni o explication kɔfɛ an balimakɛ dɔ bɛ yen a ye ne wele a ko ne ma ko idris ko a ko denkɔrɔ ko ko sisan ko ale yɛrɛ bɛna baara ta a bolo la k'a bɛna baara bɔ a ka mɔgɔw bolo n ko c'est à dire ale yɛrɛ de ye video in ci ne ma ko denkɔrɔ ko ko bibi in na k'a ka denmisɛnninw tɛ baara kɛ tuguni k'a yɛrɛ de bɛ baara kɛ a y'o fɔ kun jumɛn na n bɛna o fana ɲɛfɔ aw ye nka jan'o cɛ komi ale de y'a fɔ yan nɔ ko ne idris ka gurupu ko tant que ne m'a ci ko donc ko ne ka mɔgɔw ka wari tɛ sara yɔrɔ a y'o de fɔ aw ɲɛna même pas avant-hier ne ka gurupu mɔgɔ kelen wɛrɛ ka wari sarala o tɛmɛna ni système min ye an bɛn'o fana di aw ma sisan n y'o de fɔ aw ɲɛna maliyɛn denw pour que piramidi in ka se ka casser fo mɔgɔw ka t'u ka wari de minɛ bɔn wari minɛ de cayalen don nin wagati in na sisan hali ni fanga ma anw dɛmɛ tuguni n y'o de fɔ aw ɲɛna dɛ komi tout le monde est insensible dans ça mun bɛ ka ne yɛrɛ idris martinez konipo dabali ban aw tɛ jɔ n k'o fɔ aw ya maliyɛnw depuis ne ye nin kɛlɛ in daminɛ perevu kɔni foyi tɛ yen ko ne ma mun yira maliyɛndenw na yɔrɔw bɛɛ y'a ye perevu bɛɛ mais arajo animatɛriw bɛɛ kɛlen don k'u da tugun i b'a fɔ ko foyi tɛ yen nɔ ko parce que ko denkɔrɔ ye dɔɔni d'olu ma olu k'o dun i t'a sɛbɛnnen journal écrit si la ko escroc dɔ bɛ mali kɔnɔ k'a bɛ ka se ka mɔgɔw escroquer pour que mɔgɔw ka se k'u tanga parce que a kɛlen don ka dɔn dɔn di yen bɛɛ ale denkɔrɔ kelen yɛrɛ ko maliyɛnw ma yan nɔ ko ale ka ko k'a bɛ gérer ni wari de ye ko wariko de b'a ɲɛnabɔ n bɛ segin tuguni n ka kuma kelen in kan wari tɛ anw bolo dɛ ala de bɛ anw bolo nka denkɔrɔ n b'o de f'i ɲɛna n'i bɛ fɛ ka fiɲɛbɔda sɔrɔ ne bolo ne ka gurupu mɔgɔ ninnu a tɔ ye mɔgɔ naani de ye ni n ma fili u ka wari sara n'i y'olu ka wari sara n bɛ fiɲɛbɔda dɔɔni d'i ma fɔlɔ parce que mɔgɔ kura minnu bɛna u yɛrɛ di e ma an t'a ɲini yɛrɛ olu ka bɔ i bolo an bɛ se ka mun f'i ye mɔgɔ kura minnu bɛ n'u yɛrɛ d'u ma i ma olu ka wari minɛ i ka mɔgɔ kɔrɔlenw ka wari sara pour que i bɛ se ka lafiya bɔda sɔrɔ dɔɔni n b'o dɔrɔn de f'i ye i ma kɛ videomani ye déjà walayi denkɔrɔ n b'a f'i ɲɛna e yɛrɛ bɛ tila k'i ka page dayɛlɛ yan nɔ an bɛ ka taga système min kan tellement que trapu bɛna kalaya i bɛ tila tuguni i bɛ bɔ ninnu faux profil ninnu bɛɛ kɔfɛ i yɛrɛ bɛ n'i ka page créer i yɛrɛ ye i yɛrɛ bɛ kɛ videomani ye an b'a sama an ni ɲɔgɔn cɛ Facebook sanfɛ yan nɔ n bɛna essayer nin wagati in na ni n sera k'an balimakɛ in sɔrɔ donc ale ka don an ka dɔɔni ɲɛfɔ aw ɲɛna a ye avocat fila de ta nka avocat in laban bɛ kɛ saba ye parce que fila in jɔyɔrɔ bɛna dɔgɔya an ka taa
oui bonsoir ko bɛ cogo di cɛ écho ba b'i ka fɛn na dɛ i bɛ haut-parleur de la ayi ou bien i bɛ so min kɔnɔ j'ai l'impression que écho ba de kɔni b'i ka fɛn na ouais n tulo b'i la mais écho de b'i gɛrɛfɛ kojugu kɔ i t'a essayer i ka i déplacer ya
ah, c'est bon ouais je pense que c'est bon kan jumɛn de b'i da ah, ça va dɔɔni oui merci voilà donc euh, e tun bɛ ne ka groupe kɔnɔ nka nin wagati in na i ka wari sɔrɔ o tɛ
Oui, un euro sur oui. Voilà, tu as été l'une des premières personnes nous nous a intervenu dans le plateau sans faire. Ah donc, e yɛrɛ tun bɛ k'a fɔ ko wayi ko dɛnkɔrɔ bɛ se cogo di ko ka mɔgɔw ka wari minɛ ko ka t'o di sungurubaw ma i hakili b'a la kɔni mm-hmm. d'accord an tun bɛ gurupu kɔnɔla la wagati dɔ kɛra don min na dɛnkɔrɔ bɔra k'a fɔ ko wayi ko ale tɛna mɔgɔw ka wari d'u ma tuguni ko ne ka gurupu in ci cɛ n terikɛ mankan b'i gɛrɛfɛ dɛ e bɛ ɲɛgɛn ne la non mankanba de b'i kɛrɛfɛ ne yɔrɔ ne da yɛrɛ a cɛ n terikɛ jama de bɛ k'an lamɛn n ka cɛ i bila i bila niveau dɔ kɔni na kɔni i ka mɔgɔw bonya dɔɔni ou bien
c'est bon n tulo b'i la oui mais depuis an ma don émission kɔnɔ ne y'a f'i ye n bɛn'i wele mais n'an bɛ émission kɔni na kɔni ɲɛgɛn kɔnɔ ko ninnu datugu ninnu i b'u bila kɛrɛfɛ parce que jama de bɛ k'an lamɛn nin ye ko sɛbɛlama de ye n terikɛ D'accord. Non, euh, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, désolé.
Ok. alors n ko n bɛ fɛ ka mun dɔn ah tuma min na dɛnkɔrɔ bɔra k'a fɔ ko wayi ko an ka gurupu ko n'an m'a ci k'a tɛ mɔgɔw ka wari sara a wagati a kɛra problɛmi ye parce que gurupu kɔnɔmɔgɔw tun kɔmansera ka paniquer dɔɔni e yɛrɛ nana i ko ne ma ko wayi k'an ka taa ni négociation ye ko parce que ko dɛnkɔrɔ bɛ ka ko min kɛ nin ye ko n'an m'a négocier k'an tɛna wari sɔrɔ ne m'a f'i ye a don gurupu kɔnɔ n ko négociation tɛ dɛnkɔrɔ wari bɔ a bolo i hakili b'o kɔni na ne m'a f'i ɲɛna ko hali muso min ka six millions sara la n k'o fana tɛmɛna ni fanga tigilamɔgɔw de ye n ko n'o y'a ta sɔrɔ wa f'an tun bɛ ka kɔmanse ka ɲɔgɔn kunkolo sofe sofe gurupu kɔnɔ donc i yɛrɛ tɛmɛna ni o fanga tigilamɔgɔw ye i ka wari ma segin i ma wa a segira n ma d'accord est ce que i bɛ se ka expliquer an ye a ko kɛra cogo min na dɔɔni wa pour que minnu fana bɛ se k'u ta sɔrɔ quoi oui En fait, eh, wari sɔrɔli dɛnkɔrɔ fɛ k'a de négociation kɔni a tɛ sɔrɔ kɔni fɛ.
Yɔrɔ. Ne bɛ ne bɛ sɔrɔ ka mun fɔ client tɔw ye. Unhun. Ni an ko ka négocier kɔni vraiment a tɛ sɔrɔ. Non a tɛ sɔrɔ parce que ne ka muso laban bɛ yen mun ka 4 millions 500 mille b'a la n delila k'o fɔ plateau in kan yan. A y'o nɛgɛn parce que tellement k'o ka kuma cayara da la a k'o ma k'o ka baara réussira. A tilala k'a f'o ye tuguni k'o ka saki san k'o ka na ni saki ye ko wari bɛna kɛ saki kɔnɔ. o fɛnɛ tuguni i bɛ cɛ kɔ a ka ca ni kalo ni kalo ye i ka wariko la o tilala ka taa wari wɛrɛ bɔ tuguni ka saki san ka t'a di dɛnkɔrɔ ma o saki fɛnɛ bilalen b'a bolo yen hali sini wari tɛ kɛ saki kɔnɔ muso tɛna a yɛrɛ sɔrɔ don o don a bɛ ka muso nɛgɛn donc maintenant e ta e tɛmɛna sira jumɛn fɛ pour que ka se k'i ta sɔrɔ parce que minnu bɛ bamako n bɛ ka nin émission in sigi olu yɛrɛ de kama pour que u fana bɛ se ka taga cogo min na u ka se ka t'u ka wari nɔfɛ parce que caman bɛ k'a fɔ ne ye n'an nana dɛnkɔrɔ bagabaga sisan an tɛna an ka wari sɔrɔ il faut que an ka négocier de est ce que négociation bɛ wari bɔ dɛnkɔrɔ bolo wa
négociation tɛ wari bɔ denkɔrɔ bolo denkɔrɔ bolo mun bɛ se ka wari kɔni bɔ denkɔrɔ bolo ye faama faamala sira dɔrɔn de bɛ se ka wari bɔ denkɔrɔ bolo quoi d'accord e yɛrɛ parce que ne ne dɔn ne dɔnbaga de bɛ yen nin nɔ mhm. voilà ale bɛ baara kɛ service la quoi mhm. voilà faamalamɔgɔw de don bon ne vraiment ne kɔni ser'o de ma quoi mhm. n y'a cogoya f'o de ye bon o wulila ka taa ani ani a faama tɔɲɔgɔn wulila ka taa yen nɔ quoi voilà olu sera yen nɔ a ye n ka wari kɔni sara d'accord donc euh, mais jani sinon n yɛrɛ n yɛrɛ kalo kelen de kɛ négociation na n ma se ka ɲɛ si sɔrɔ a la n'est-ce pas hein? voilà mais depuis i ye fanga tigilamɔgɔw wele don min na o dugusɛjɛ bɛɛ m'i ka wari sɔrɔ a dugusɛjɛ bɛɛ n y'a sɔrɔ donc n y'o de fɔ maliyɛnw ɲɛna n ko parce que n'i ko k'i bɛ taa ni négociation ye denkɔrɔ fɛ parce que caman tɛ ka ne ka système in faamu caman bɛ k'a fɔ de non an k'a nɛgɛ an k'a nɛgɛ non denkɔrɔ tɛ se ka nɛgɛ parce que wari min bɛ denkɔrɔ bolo a tɛ se k'a bɛɛ sara donc n'aw y'a ye denkɔrɔ oui i tulo bɛ n na n tulo b'i la oui d'accord n ko donc n ko mɔgɔ minnu bɛ k'a fɔ ko ka taa ni nɛgɛni ye n ko nɛgɛni tɛ se k'a sara fanga tigilamɔgɔ dɔrɔn de bɛ se ka wari in bɔ denkɔrɔ bolo donc e yɛrɛ b'o confirmer n'est-ce pas
Oui confirmation o kɔni o ye obligé.
D'accord e ka joli tun b'a la? Ni fa ni faamaw yɛrɛ kɔni tɛ ban foyi tɛ sɔrɔ. Mais e ka joli tun b'a la?
Parce que ne ta tun ye fila de ye. Mhm. Fɔlɔ fɔlɔ tun ye eh, miliyɔn kelen. Mhm. Fɔlɔ ye miliyɔn kelen. Mhm. Ne yɛrɛ ta ye miliyɔn kelen de ye. D'accord.
mais i kɔni y'i ka wari jɛ sɔrɔ voilà bon tirike ne ye n ka wari bɛɛ sɔrɔ foyi ma jɛ dɔrɔmɛ kelen ma jɛ d'accord n tun bɛ fɛ i k'o confirmation dɔrɔn de tun di anw ma parce que n tɛ fɛ bi su in na video ka janya n bɛna denkɔrɔ ka vocal dɔ de décortiquer sisan a ye vocal a ye video laban min kɛ nin ye n bɛn'o de décortiquer parce que a sera hakili fitini dɔw la quoi i y'a mɛn ok d'accord merci beaucoup
D'accord donc euh, n balimaw aw yɛrɛ bɔra sisan aw ye nin cɛ in ka kuma lamɛn nin cɛ in tun bɛ ne ka groupe kɔnɔla la n y'o de fɔ aw ɲɛna mɔgɔ damadɔɔni kɔni alhamdulilayi ne ka groupe kɔnɔ olu y'u ka wari sɔrɔ nka hali sisan a tɔ ye mɔgɔ naani ɲɔgɔnna ye guinéen kelen yɛrɛ b'a la o yɛrɛ de ta digilen don n na n'a bɛɛ parce que a taara mali kuma sulu fo guinée o guinéen kɛ in yɛrɛ vraiment o ka wari o yɛrɛ ka gɛlɛn n ma n'a bɛɛ ye nka n'an bɛ tagalen ni ala sɔnn'a ma an bɛ se maliyɛnw n bɛna explication di aw ma aw bɛ se k'a faamu cogo min na nin cɛ min filɛ nin ye nin tun bɛ ne ka groupe kɔnɔ don min na denkɔrɔ bɔra ka video tapage kɛ a video tapage il faut se dire la vérité a tun marchera dɔɔni ne ka groupe kɔnɔla la parce que a ye groupe yuguyugu dɔɔni n'o de fɔ aw ɲɛna n ko maloya ko tɛ ne la fɛn fɛn bɛ fɔ an ka groupe kɔnɔ hali n'aw bɔra n'a vocal ye ne bɛ se ka na n sigi réseau kan k'a bɛɛ fɔ aw ye o de la groupe ko ninnu man di ne ye parce que ne bɛ fɛn o fɛn fɔ groupe kɔnɔ ne bɛ se k'a bɛɛ fɔ kɛnɛma a wagati la kumaw ni furukufurukuw cayara an ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ parce que dɔw ko ko non k'an ka taa ni négociation de ye ko sinon k'an tɛna wari in sɔrɔ tuguni a don ne y'o de fɔ u ɲɛna n ko ne ma cɛ si wele ka don n ka groupe kɔnɔ ni mun bɛ taga i ka t'i ka négociation kɛ mais ne b'a dɔn négociation t'a sɔrɔ denkɔrɔ bolo parce que fɛn fɛn y'u ta sɔrɔ a bɛɛ ye fanga ni misikili de bɔ denkɔrɔ bɛ siran fɛn mun ye maliyɛnw o ye fanga di a tɛ tɛmɛ hali fanga dafɛ bi a kɛlen don ka wari bɔ nin ko in na a ka bon hakili ma n bɛ ka n kali aw ye de bilahi denkɔrɔ ye wari bɔ nin ko in na a ka bon hakili ma mais n bɛna mun fɔ aw ye aw minnu bɛ mali kɔnɔla la surtout minnu sigilen don mali kɔnɔ k'aw ka wari bɛ denkɔrɔ la a ye polisiso ninnu to yen aw bɛ taa tribunal de la aw bɛ taa soit transmis a y'a lamɛn ka ɲɛ dɛ aw bɛ taa tribunal la aw bɛ taa soit transmis de kɛ ka soit transmis o de bɛ taa polisiso la sisan u bɛ polisiw da aw kan aw bɛ sɔrɔ ka taa denkɔrɔ fɛ yen nɔ aw ka wari bɛ sɔrɔ ka bɔ ka di aw ma ni cɛ min y'a ka histoire in expliquer aw ye sisan ni cɛ in ka histoire nalen an ye mɔgɔ wɛrɛ bila ka taga k'o ka taga a ta nɔfɛ denkɔrɔ a kɛlen don k'a ka yɔrɔ kɛ bunker de ye sisan denkɔrɔ pour que i ka se ka accéder à denkɔrɔ maintenant hali bah ndaw sɔrɔli ka nɔgɔn bi ni denkɔrɔ ye donc u nana u ye procuration ko don a la parce que comme a ye avocat ta je pense k'a ka avocat y'a fɔ a ye ko ni polisiw nana tuguni k'a k'a fɔ ko procuration bon comme an ka mɔgɔw bɛ extérieur la yan nɔ an bɛ k'o ko préparer mais aw minnu bɛ mali la ko aw ka wari b'a la aw bɛ taa tribunal la dɔrɔn aw bɛ taa soit transmis kɛ minnu bɛ europe ko minnu bɛ amérique minnu bɛ eh, afrique jamana wɛrɛ la aw bɛ procuration de kɛ k'a di aw ka mɔgɔw ma u bɛ taga ka taga denkɔrɔ nɔ minɛ sinon sɔrɔ cogo t'aw ka wari la dɛ n bɛna denkɔrɔ ka vidéo in k'a la sisan an b'a walawala ɲɔgɔn fɛ parce que a ye vidéo min kɛ bi n'a ko ko kalandenw tɛ baara kɛ tuguni k'ale de bɛna a baara kɛ ko donc ko wariw bɛna se ka sɔrɔ sisan ka di mɔgɔw ma ko k'a multiplier cɛ dɔ ye ne wele ko a ye vidéo in ci ne ma quoi a ko idris k'i b'a kalama ko denkɔrɔ ko ko sa k'ale yɛrɛ de bɛna baara kɛ yan ko bon o ko in est ce que o essayeli o bɛ a kɔni bɛ ka jigin ne kun na quoi est ce que ne t'o essayer ne yɛrɛ cɛ ka téléphone yɛrɛ raccrocher quoi parce que a ye n dusu de kasi quoi c'est à dire dɔw bɛ yen nɔ quoi ala yɛrɛ de kan k'olu bila ka taa denkɔrɔ fɛ yen quoi i m'a faamuya cɛ bɛ ka ne wele ko non ko komi a b'a la k'a fɔ ko kalandenw de tun bɛ ka baara kɛ ko donc k'o tun tɛ ka ɲɛ ko sisan k'a yɛrɛ de b'i bolo don baara la quoi ko donc est ce que ko o ko bɛ cogo di k'ale bɛna ne hakilila ɲininkali k'o la quoi o y'a sɔrɔ n yɛrɛ kun sɛgɛnnen don tellement kuma caman kun nɛgɛ tɛ n na quoi n ye cɛ ka téléphone raccrocher dɔrɔn k'a bloquer quoi walayi bilayi parce que maa dɔw bɛ yen nɔ ala m'olu da yɛrɛ de dɛmɛ kama quoi i b'olu to olu ka taga de quoi donc an bɛna page in ɲini sisan u ka page kirikara in tɔgɔ an bɛna page in n bɛna essayer ka don sisan ka an b'a walawala ɲɔgɔn fɛ denkɔrɔ hmm, e ma idirisi dɔn e, e ka taa ne ka mɔgɔw ɲininka ban ne tulo jalen don kakakak o tɛ baasi ye n bɛ ala fo k'ala barikada ka kiraba in fo ka kira barikada k'an fa n'an baw fo k'an fasu n'an basuw fo ka jamana ɲɛmɔgɔ fo ka jamana lakanabagaw fo ka diinɛ ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo denkɔrɔ kanubaw mali kɔnɔ ani mali kɔkan denkɔrɔ fani bɛɛ lajɛlen k'aw bɛɛ fo k'aw dansɔgɔ kani ko ok taa den baro de ye daramani denkɔrɔ dunbiya ka bɔ denkɔrɔbugu la bi wulada in na n bɛ bɔ k'aw bɛɛ lajɛlen fo n'i y'a mɛn denkɔrɔ aw de don n'i y'a mɛn denkɔrɔ aw de don ka denkɔrɔ kɛ international ye aw de don donc denkɔrɔ la fierté ye aw de ye i b'a fɔ n b'a fɔ a ye cogo min na ne denkɔrɔ ne tɛ se ka bɛɛ mago ɲa bɛɛ mago ɲa fɛn fɛnɛ tɛ se ka kɛ ne denkɔrɔ bolo n y'o fɔ aw bɛɛ lajɛlen ye parce que fɛn min bɛ ne denkɔrɔ bolo facɛn tɛ bacɛn tɛ wa fɛn min bɛ ne denkɔrɔ bolo ne y'a ɲini n yɛrɛ de ye o kama n y'a fɔ diɲɛ bɛɛ ye ɛɛ maaw bɛ fɛn dɔ fɔ fo maaw k'a faamu multiplication d'argent tiɲɛ foyi tɛ wari tɛ se ka multiplier n'i ye waa fila bila yan fo n'i y'a tigɛ tigɛ sinon a tɛ se ka kɛ a tɛ se ka multiplier d'accord jinɛ tɛ ne denkɔrɔ bolo ɛɛ an bɛ fɛrɛn minɛ nin yɔrɔ in na fɔlɔ nin ye n ko n y'o de fɔ aw ɲɛna an ye pitini choquer k'a éduquer quoi a yɛrɛ m'a fɔ aw ye sisan de ko wari tɛ se ka multiplier aw yɛrɛ kɔni y'o mɛn ne da tɛ dɛ denkɔrɔ yɛrɛ de da bɛ k'a fɔ aw ye ko wari tɛ se ka multiplier parce que professeur babu yɛrɛ nalen professeur babu y'a jira diɲɛ na ani mali kɔkan mali ɲɛfɛ ko wari tɛ se ka multiplier donc denkɔrɔ yɛrɛ b'a dɔn sisan ko maliyɛnw kununa ko wari tɛ se ka multiplier donc a yɛrɛ bɛ k'o de fɔ o de la n k'aw ma n k'a bɛ ka na ni système kura de ye sisan fɔ ma ko système de munumu munumu a ko ko wari tɛ se ka multiplier an ka segin an ka yɔrɔnin lamɛn dɔɔnin dɔrɔn.
jinɛ tɛ ne denkɔrɔ bolo jinɛ ma wari di ne ma parce que jinɛ waritigi tɛ yen jinɛ bɛ sababu kɔni di maa ma ne sɔnn'o ma jinɛ ko fana ye tiɲɛ ye. bon aw bɛ hakɛ to nin fana ye professeur babu de ka kuma ye n ye video bila mɔgɔ minnu tun y'a video lamɛn. professeur babu de b'a fɔ ko jinɛ bɛ sababu de di mɔgɔ ma nka jinɛ yɛrɛ tɛ wuli ka taa wari di mɔgɔ ma donc a yɛrɛ y'a faamu sisan ko maliyɛnw kununa wari tɛ ka don tuguni dɛ n'an tagara ɲɛfɛ de aw bɛn'o faamu i jɔ n k'a kala tuguni parce que cɛ min ye n wele bi k'ale bɛ fɛ ka taga n k'a yɔrɔnin kala k'a fɔ a ye ko denkɔrɔ yɛrɛ de bɛ k'a fɔ ko wari tɛ se ka multiplier dɛ ayiwa an ka taa
o kama n y'a fɔ diɲɛ bɛɛ ye ɛɛ maaw bɛ fɛn dɔ fɔ fo maaw k'a faamu multiplication d'argent tiɲɛ foyi tɛ wari tɛ se ka multiplier n'i ye waa fila bila yan fo n'i y'a tigɛ tigɛ sinon a tɛ se ka kɛ a tɛ se ka multiplier jinɛ tɛ ne denkɔrɔ bolo jinɛ ma wari di ne ma parce que jinɛ waritigi tɛ yen jinɛ bɛ sababu kɔni di maa ma ne sɔnn'o ma jinɛ ko fana ye tiɲɛ ye samiru tɛ ne denkɔrɔ bolo samiru ye tiɲɛ ye samiru ye wulibali ye samiru gundo tan ni wolonwula de bɛ ne denkɔrɔ bolo mais ne tɛ samiru fɛ samiru gindo tan ni wolonwula bɛɛ tiɲɛ ye wɔkulɔni wulibali fɛnɛ don ni ni wɔkulɔni jɛra jɛcogo dɔ bɛ ni ni wɔkulɔni jɛra k'a bɛ nafolo d'i ma fo ka t'i sa benu maji ne denkɔrɔ de ko tiɲɛ tɛ fɛn min ne denkɔrɔ bolo o de ye fɛn ɲɛnama kumabali ye wa n y'a ta n yɛrɛ de kelen kama ka n ka avenir dilan bɔ ni saya cɛ ne denkɔrɔ bɔkolo kana kɛ fantan ye fɛn min ne denkɔrɔ bolo wa eh, ala ko ta t'an ka baara kɔnɔ an bɛ baara o baara kɛ an b'a kɛ ni misi saga ba ani pigeon an b'a kɛ ni fɛn ɲɛnamaw de ye wa fɛn bɛ ne denkɔrɔ bolo hali n'i ye misi faga n'i ɲinɛna ka bisimilayi fɔ a t'a sogo dun voilà n'i ye saga faga n'i ɲinɛna an bɛ frein minɛ yan nɔ fɔlɔ bɔn sisan a bɛ fɛ ka silamɛw fara a yɛrɛ kan tuguni aw y'a mɛn dɛ denkɔrɔ bɛ na don min na n ko idris man ɲi sa idris man ɲi dɛ denkɔrɔ bɛ na don min na denkɔrɔ ko aw ma ale tɛ soma ye a tɛ mori ye ale ka ko ko ala ko tɛ maliyɛnw a y'aw sigi aw k'aw tulo dayɛlɛ kana kɛ idris fɛ dɛ idris to yen idris yɛrɛ kana ko diya i ye a jeli yɛrɛ de kana diya i ye mɛ a lamɛn dɔrɔn a bɛ ka mun f'i ye maliyɛnw denkɔrɔ nana yan don min na denkɔrɔ ko ale ka baara ko ala ko tɛ kira ko tɛ k'ale bɛ sɛkiti de la fo ne ko pititi ma yan ko maa min bɛ sɛkiti la e bɛ wuli k'e bɛ t'o de dɛmɛ wa bɔn o tigilamɔgɔ tellement k'an y'a choquer k'a éduquer bi a ko k'olu n'u ye saga kantigɛ ou bien ka misi kantigɛ ko n'u ma tu bisimilayi yɛrɛ fɔ yɛrɛ k'a baara tɛ ɲɛ donc a nana kɛ alako ye sisan denkɔrɔ e ma foyi y'a la fɔlɔ bilayi bisimila fɔ a t'a sogo dun hali pigeon min ye pigeon ye n'an b'a faga n'i ɲinɛna ka bisimilayi fɔ a t'a sogo dun donc komi n y'a jateminɛ adamaden mana kɛ cogo o cogo dugukolo kan ni maaw jigi b'i kan i fana k'i jɔ i jɔyɔrɔ la bɛɛ bɛ ne denkɔrɔ dɔn sufɛ ne de tun bɛ si baara la ni dugu jɛra n bɛ reposer denmisɛnninw bɛ taa ni baara ye mɛ bamananw ko ten ko ko ladegebaga n'a tigi tɛ kelen ye voilà maa joli de bɛ maliyɛnw a ye frein minɛ nin yɔrɔnin fana la tuguni a ko sisan ko ko ladegebaga ko n'a tigi tɛ kelen ye ko fɔlɔ ale de tun b'a yɛrɛ reposer ko ka baara di denmisɛnninw ma k'olu ka baara kɛ est ce que aw tulo bɛ kuma in na ka ɲɛ na ka na segin a kan fitinin tuguni dɔrɔn aw ka bisimila yɔrɔ in lamɛn sisan ko nana don silamɛya la denkɔrɔ n y'o de f'i ye n ko e ni ne bɛ tila ɲɔgɔn na yɔrɔ yɔrɔ e bɛ taa baya ta hayidara fɛ yen kana ɲinɛ nin kuma in kɔ dɛ e ni ne de bɛ taa ɲɔgɔn fɛ ka taa baya ta hayidara fɛ yen ni ala sɔnna a ma hɔn an ka taga
n'i ye saga faga n'i ɲinɛna ka bisimilayi fɔ a t'a sogo dun hali pigeon min ye pigeon ye n'an b'a faga n'i ɲinɛna ka bisimilayi fɔ a t'a sogo dun donc komi n y'a jateminɛ adamaden mana kɛ cogo o cogo dugukolo kan ni maaw jigi b'i kan i fana k'i jɔ i jɔyɔrɔ la bɛɛ bɛ ne denkɔrɔ dɔn sufɛ ne de tun bɛ si baara la ni dugu jɛra n bɛ reposer denmisɛnninw bɛ taa ni baara ye mais bamananw ko ten ko ko ladegebaga n'a tigi tɛ kelen ye maa joli de bɛ jamana kɔ kan mun dalen denkɔrɔ la an tɛ fa kelen an tɛ ba kelen sinon ne denkɔrɔ tɛ maa si nɛgɛn tɛ courage di maa si ma parce que n'a yira bɛɛ la adamaden b'i yɛrɛ tɔɲɔ fɛn ne nɔfɛ a ye hakɛ to fɔlɔ a ye hakɛ to a ye hakɛ to a ye hakɛ to juste une seconde voilà merci mm. ok an ka tɛmɛ hali kira ni fa ni ba ɔ ne denkɔrɔ dun tɛ maa si fa ye tɛ maa si ba ye mais dana de b'a to maaw bɛ dana ta k'a da n kan en plus ne y'a fɔ bɛɛ ye an ka baara n'i ko k'i b'a kɛ n'i tɛ se ka gindo mara i bɛn'i yɛrɛ de tɔɲɔ i bɛ san kɛmɛ k'anw nɔfɛ e mago tɛ ɲa ne denkɔrɔ ka baara ne ma maa wɛrɛ ta fɔ ne ka baara an ka baara fɛnɛ e maa o maa n'i y'a kɛ n'i tɛ s'i da la i bɛ san kɛmɛ kɛ a tɛ ɲa i bolo mais n'a jaabil'i bolo non denkɔrɔ c'est un comédien don min na k'i y'a tiɲɛ dɔn k'a fɔ tiɲɛ na denkɔrɔ ko k'a bɛ se nafolo baara la bi a nafolo filɛ ne bolo kɔnɔ n'a y'i ja o don i bɛ ala kali foyi t'i la mais tant que i y'a kɛ a ma jaabi fɔlɔ walahi n'i y'ala kali i bɛ san kɛmɛ kɛ anw nɔfɛ i mago tɛ ɲa voilà bon a bɛ fɔ nin yɔrɔ in de ma sisan ko a bɛ ka esprit faible ci u hakili la quoi komi idris bɔra k'a choquer sisan k'a éduquer donc clients tɛ ka taa tuguni bon client fitinin kelen kelenni minnu fana bɛ ka taa i bɛ taa sɔrɔ olu tɛ réseaux sociaux kan parce que bɛɛ tiɲɛ ka fɔ bɛɛ tɛ réseaux sociaux kan i m'a faamuya mɔgɔ min bɛ nin kɛnɛ in kɔnɔla la yan nɔ aw yɛrɛ k'a jateminɛ 3000 alors que mali ye 20 millions de population de ye donc o b'a yira k'a fɔ ko anw c'est à dire cɛncɛn cɛncɛn baji la quoi i m'a faamuya donc an bɛ ka olu mɔgɔw de bɔ donc sisan komi a b'a dɔn mɔgɔ bɛɛ tɛ réseaux sociaux sanfɛ dɔw tɛna idris ka kumakan mɛn donc a bɛ k'a fɔ sisan n'i nana baara k'ale fɛ yen f'i ka s'i da de la i kana taa fɔ mɔgɔw ye n taara baara kɛ denkɔrɔ fɛ yen parce que i bɛ taa fɔ dɔ ye i bɛ taa sɔrɔ o bɛ denkɔrɔ dɔn ou bien o bɛ Idriss dɔn o y'a kuma fɔ donc n'i nana f'o ye dɔrɔn o bɛ sɔn k'a f'i ye i n ko nin ye escroc de ye t'i ka wari min'a bolo donc a b'a fɔ aw ɲɛna sisan ko aw kana kuma fɔ mɔgɔ si ye f'i ka s'i da de la fo baara ka ban tuma min na wari ka d'i ma i bɛ sɔrɔ k'a kuma fɔ sinon tant que baara bɛ sen na n'i y'a kuma fɔ mɔgɔ ye baara tɛ ɲɛ i bolo tuguni o kuma e ka fɛn ɲɛnamani kumabali o kuma wari ta a ka a kɔnɔna wari banna de yan an ka taa i mago tɛ ɲa cogo t'a la yɛrɛ ani minnu fana b'u sigi ka gurupu dɔw former k'an bɛna mɔgɔ saba ou bien an bɛ mɔgɔ naani bila ka taa k'a ka taa u ta kɛ fɔlɔ aw bɛ k'aw yɛrɛ de tɔɲɔ parce que aw mago tɛ ɲa yan o ye hali bi aw yɛrɛ dusukun m'a minɛ fɔlɔ c'est comme aw yɛrɛ bɛ k'aw yɛrɛ tɔɲɔ fɔlɔ san kɛmɛ aw mago tɛ ɲa yan d'accord ani minnu bɛ a ye mun fɔ sisan ko dɔw bɛ yen nɔ k'olu fana bɛ gurupuni dɔ former ko ka mɔgɔw ci ka na ko donc ko k'olu ye mɔgɔw ci ka na sisan ko olu mago tɛ ɲɛ n y'o de fɔ aw ɲɛna video tɛmɛnen in na n ko kalafisi yɛrɛ ɲuman na an k'a kɛ sisan ne idris yɛrɛ bɛ fɛ ka denkɔrɔ kɔrɔbɔ an k'a kɛ sisan ne ye mɔgɔ saba ci denkɔrɔ ma ko bon a ye t'a lajɛ n'a sɔrɔ a bɛ se baara la ne bolo e ka bamani kumabali ou bien t'a dɔn mun fɛn ɲɛnamani kumabali n kana n'a fɔ ko bama kana i ka kuma tiɲɛ fɛn ɲɛnamani kumabali a kan ka preuve yira olu mɔgɔ saba la de k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la dɛnkɔrɔ bɛ se baara la mais ale b'a dɔn k'a fɔ ko non ko ninnu nana dɛnkɔrɔ kɔrɔbɔli de la nka baara tɛ ɲɛ nka problème ye mun ye baara tɛ ɲɛ dɛ nka i ka wari de tɛ lasegin i ma phénomène sinon ne bolo n'u nana ko baara ma ɲɛ u ka wari ta dɔrɔn i k'a lasegin u ma bon vraiment baara in tɛ ɲɛ aw bolo aw nana kɔrɔbɔli de la a ye taa est ce que vous comprenez an ka taga faama minnu bɛ mɔgɔw ci a ye taa nin kɔrɔbɔ k'a lajɛ an bɛ fɛ k'a lebu non aw bɛna aw yɛrɛ de lebu parce que aw bɛna aw yɛrɛ de bila degun na k'aw yɛrɛ tɔɲɔ aw mago tɛ ɲɛ yan donc o kama n yɛrɛ décision min ta parce que mali sigicogo ne dɛnkɔrɔ y'a dɔn jamana in bɛ sigi kan min kan ne y'a dɔn n ye ko caman dɔn mali kɔnɔ o kama n y'a yira n ka denmisɛnninw na n'o ye bayisu ni segu ni umaru ye n k'u k'u écarter ka bɔ yen fɔlɔ ne yɛrɛ ka baara kɛ n ka n yɛrɛ ka kalo kelen plein kɛ baara kɔnɔ sɔgɔma ani sufɛ n kelen ka baara kɛ n'o kɛra ma hali ne maa dɔ bi saba sɛgɛ mugan ni seegin ne dɛnkɔrɔ bɛ se k'o mago ɲa voilà donc balimaw n kun mago bɛ nin yɔrɔnin de la su na yɛrɛ video bɛɛ kɔnɔ parce que video in sigi kun ye nin kumakan in yɛrɛ de ye sisan maliyɛnw n y'o de fɔ aw ɲɛna n ko idris martinez konipo kɛlen don k'u ka fɛn bɛɛ de tiɲɛ aw bɛ une seconde diyan tan voilà n'o de fɔ aw ɲɛna kɛlɛ ko tɛ o i bɛ ne nɛni dɔrɔn n b'i bloqué an bɛ tɛmɛ an ka sira fɛ d'accord n ko idris filɛ nin ye tellement k'a kɛlen don ka dɛnkɔrɔbugu ɲagami ka dɛnkɔrɔbugu ɲagasa kiliyanw tɛ ka don tuguni donc dɛnkɔrɔ bɛna mun de kɛ sisan dɛnkɔrɔ yɛrɛ de bɛna wuli sisan ka na en action parce que sisan a b'a fɔ imagine ko mɔgɔ bi saba o mɔgɔ bi saba mɔgɔ mugan ani seegin ka baara bɛ ɲɛ e ni ala cɛ nin bɛ fɔ esprit faible ye ko sini bɛ ko tɛ boli ka taga wa parce que cɛ ye ne wele nin de la quoi cɛ dɔ de ye nin video in ci ne ma a ko idris ko ah ko cɛ dɛnkɔrɔ ye video dɔ bila sisan k'e y'o lamɛn n ko non ko n m'o lamɛn ko ah k'a ko sisan k'a yɛrɛ de b'i bolo don baara la ko parce que k'a ka denmisɛnninw de tun bolo bɛ baara la ko baara tun tɛ ka ɲɛ ko donc ko mɔgɔ bi saba o bi saba ko mugan ni seegin ka baara bɛ ɲɛ ko ale bɛ fɛ ko ka taa lajɛ n y'o de fɔ aw ɲɛna o y'a sɔrɔ n kunkolo sofelen don kojugu n sinna k'a ka telefɔni tigɛ dɔrɔn ka sin k'a bloke ten tɔ e ka t'i ka sira fɛ bon esprit faible de a bɛna olu tu hakili la sisan de parce que u bɛna miiri sisan de ko effectivement ko dɛnkɔrɔ ka kalandenw de tun bɛ ka baara kɛ k'o de la ko baara tun tɛ ka ɲɛ ko mais ko dɛnkɔrɔ yɛrɛ bɛn'i bolo don baara la sisan ko baara bɛna ɲɛ nka aw m'a faamu n'o de fɔ aw ɲɛna koyi walahi hali ni faamaw ma nin kɛlɛ kɛ dɛnkɔrɔ bɛ bin tant que wari de bɛ ka taa minɛ ko wari tɛ ka don dɛnkɔrɔ bɛ bin n y'o de fɔ aw ɲɛna dɛnkɔrɔ fɛ yen bi pour que ka accéder ka ba ndaw ye c'est plus facile que ka dɛnkɔrɔ ye faama hali faamaw tɛ dɛnkɔrɔ ye tuguni dɛnkɔrɔ kɛlen don k'a ka sécurité triplé de sisan fɔlɔ na ni tan kun don sisan bi saba de bɛ yen nɔ dɛnkɔrɔ ka kare n'i yɛrɛ sera yen nɔ i b'a miiri k'a fɔ ko ba ndaw de bɛ yen c'est pour vous dire que bibi in na gɛlɛya de bɛ denkɔrɔ kɔ mun ninnu ka wari bɛ yen nɔ k'u bɛ fɛ ka t'u ka wari minɛ n'i y'a mɛn k'i bɛ t'i ka wari minɛ i ni denkɔrɔ ye ɲɔgɔn ye de i tɛ se ka don hali denkɔrɔ ka kare kɔnɔ kuma tɛ k'a fɔ i bɛ taa denkɔrɔ i ɲɛ la kɛcogo yɛrɛ t'a la bon sisan denkɔrɔ bɛ fɛ sisan ka client kuraw de sɔrɔ o de ye nin système de communication in ye ko kalandenw bolo bɛna bɔ baara la ale yɛrɛ denkɔrɔ ale de bɛna baara ta sisan a mɛn mɔgɔ bi saba o bi saba mɔgɔ mugan ni seegin ka baara bɛ ɲɛ hali ne Idriss yɛrɛ n'i y'o fɔ ne ye a bɛ ne yɛrɛ kunkolo keleku dɔɔni est ce que tu vois parce que mɔgɔ bi saba mugan ni seegin bɛɛ ka baara ɲɛna c'est que fila dɔrɔn de ta ma ɲɛ donc o fila ka wari laseginni a ma o man ka kɛ problème ye nka ala kan'i ci n'i tagara dɛnkɔrɔ fɛ yen n'i sera dɛnkɔrɔ fɛ yen walahi bilahi e ta kɔni tɛ sara tuguni n ma client kɔrɔw fɔ dɛ mais client kura o client kura n'i donna denkɔrɔ fɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ i ka wari de bɛ kɛ ka kɔrɔlenw ta sara parce que kɔrɔlenw kɛlen don ka ta de tugu denkɔrɔ kɔ la n'aw t'o dɔn n b'o fɔ aw ye bi dɛ ta min bɛ denkɔrɔ kɔ la bi depuis ala y'a da maa ma deli ka nin ɲɔgɔnna ta wuli a kɔ donc dɛnkɔrɔ mago bɛ adhérent kuraw de la sisan pour que ka kɔrɔlenw ka wari sara parce que wariw bɛ ka minɛ miliyɔn ni miliyɔn de n y'a fɔ aw ye l'autre jour muso dɔ bɛ yen nɔ o taara ka 6 miliyɔn minɛ ne ka groupe kɔnɔ muso dɔ bɛ yen o ka 4 miliyɔn bɛ yen olu ye miliyɔn miliyɔn kow de donc miliyɔn tigi minnu bɛ yen minnu an t'olu dɔn olu de ka ca donc c'est pour vous dire que nin wagati in na n'aw taara ni procuration ye bɛɛ ka t'i ka wari minɛ dɛnkɔrɔ yɛrɛ b'a dɔn k'ale taatɔ don koyi donc o de la sisan dɛnkɔrɔ bɛ client kura ɲini na mais ko kalandenw ka taa kɛrɛfɛ depuis ala y'aw da dɛnkɔrɔ delila ka nin ɲɔgɔnna fɔ aw ye n y'o de fɔ aw ye denkɔrɔ ka dɔgɔ ne ka kɛlɛ la sa walahi bilahi ne bɛ maaw kɛlɛ denkɔrɔ ka jɔrɔ n'i y'a mɛn bi denkɔrɔ denkɔrɔ ne de ye tɔgɔ di denkɔrɔ ma denkɔrɔ tɛ se ka tɔgɔ foyi di ne ma tɔgɔ foyi denkɔrɔ tɛ se k'a di ne ma maa yɛrɛ tun tɛ denkɔrɔ dɔn mais n'i y'a ye bi diɲɛ bɛ denkɔrɔ fɔ c'est grâce à moi Idriss Martinez Koni ne hali n'i dɔnnen tɛ ni ne y'i ta bi ka na vidéo k'i kan sini i bɛ dɔn donc aw kana n'a fɔ ko ne bɛ ka tɔgɔ ɲini dɛnkɔrɔ kan dɛnkɔrɔ yɛrɛ kan'o bila a kunkolo la yɛrɛ quoi n'i y'a mɛn bi bɛɛ bɛ k'a fɔ dɛnkɔrɔ dɛnkɔrɔ c'est parce que a bɔra Idriss de da dɔw de bɛ ka taa ɲininkali kɛ mais Idriss yɛrɛ bɛ ka dɛnkɔrɔ min fɔ nin ye jɔn de ye mais dɛnkɔrɔ n bɛ ko da e kan bienvenue d'abord dans le système du vidéomania parce que i kɛra an collègue de ye sisan i yɛrɛ ka vidéo kɛw ka ca ni ne yɛrɛ ta ye mais a bɛ bɛn mais ne b'i taw décortiquer dɛ an ka taa yɛrɛ kama minnu nana sira wɛrɛ kan n t'olu dɔn dɛ olu minnu yɛrɛ de tɔɲɔ parce que u mago tɛ ɲa yan mais minnu nana baara sira kan ne denkɔrɔ bibi in na n ye n frère fila de ta somaw tɛ moriw tɛ a bɛɛ bɛ baara kɛ fonction de la n y'u fila ta mun kama danaya de kama sinon ne ka telefɔni ne ka whatsapp a tɛ di ne ka kalanden ma ne yɛrɛ denkɔrɔ de tun bɛ kɛ kuma n ka whatsapp kan mais n ye n frère fila de wele k'a yir'u la karisa diɲɛ de bɛ ka di ne denkɔrɔ nɔfɛ bi a ye na n dɛmɛ n ka baara kɔnɔ n ka whatsapp nimoro premier n'o ye 52 ye 44 47 83 o nimoro de filɛ nin ye denkɔrɔ ka service nimoro bɛɛ lajɛlen de sɛbɛnnen ta o 52 44 47 83 n y'o telefɔni di min ma o fana ye n frère dɔ de ye n cousin de don donc n'a ye mɔgɔ mɔgɔ jaabi a y'a bila kunna denkɔrɔ de kumakan don whatsapp nimoro filanan ye 99 25 17 84 ale fana ye n frère de ye o kama n ye eh, whatsapp nimoro filanan d'a ma n'ale ye mɔgɔ mɔgɔ jaabi a bila kunna denkɔrɔ de y'a ci bon an ka service nimoro de filɛ nin ye o de ye 83 12 21 41 ou bien 60 50 bon denkɔrɔ ne yɛrɛ bɛ n den ka promotion dɔ k'i ye quoi i m'a faamuya voilà i m'a ye n bɛ k'i ka promo la passer dɛ donc euh, i kan k'o sara dɛ parce que Idriss fɛ yen sisan publicité tɛ kɛ fu dɛ mais n bɛ k'i ka publicité kɛ voilà donc euh, i bɛ tila k'o jeton bila quoi an k'a lamɛn mais client o kana taa o yɛrɛ d'a ma dɛ a bɛ ka nimoro fɔ tantôt he allah akbar ni cɛ o cɛ taar'i yɛrɛ d'a ma nin na n tun tɛ se ka nimoro yɔrɔ la pan nin nimoro in balila n na de sinon walayi bilayi n tun bɛ nimoro in la pan yɛrɛ parce que laloma dɔ bɛ taa sisan ka taa nin nimoro in bon sisan b'a sɔrɔ laloma dɔ sigilen don a bɛ ka nimoro in sɛbɛn ni ne tɛ n ka cɛ e bɛ se ka e bɛ se ka lamɛn tan an ka taga Code 13 41 ou bien 94 44 40 15 ou bien 50 87 87 69 na a ye nin nimoro ye mɔgɔ mɔgɔ bolo olu bɛɛ ye denkɔrɔ ka baarakɛlaw ye yan o de kama an ye fiche kɛ mɔgɔw k'a dɔn an bɛ don min ko bi ne denkɔrɔ de bolo bɛ baara kɔnɔ et puis n ka ko an ka i ma a bɛ ka insister o yɔrɔ kan k'an bɛ don min kɔnɔ i ko bi ale denkɔrɔ de bolo bɛ baara kɔnɔ walahi bilahi baara foyi tɛ yen wari de tɛ ka don y a plus de rentrée d'argent il y a que des sorties sorties dɔrɔn de bɛ yen hali ni denkɔrɔ kɛra multi milliardaire de ye an bɛ ka taga ni rythme min ye denkɔrɔ bɛ bin solution yɛrɛ t'a la wa ne de y'a fɔ aw ye n'an continuera tan denkɔrɔbugu laban ye feereli de ye ka client ka wari sara parce que wari tɛ ka don tuguni wari bɛ ka bɔ de wari bɛ ka bɔ de o de la publicité cayalen don o de la a sigilen don radio la a bɛ ka taa fan bɛɛ a bɛ kulekule la a yɛrɛ ɲɛ b'a la wari tɛ ka don quoi donc a yɛrɛ bɛ video kɛla fan bɛɛ fɛ bi n'a ye kelen kɛ 10 heures a bɛ kelen kɛ 13 heures a bɛ kelen kɛ 19 heures a bɛ kelen kɛ.
confiance n'o ye n ka conseiller yɛrɛ n'o ye ayidara ye ale ka nimoro bɛ yan ayidara ka nimoro filɛ o de ye 82 39 73 34 o ye ayidara ka nimoro ye denkɔrɔ ka ayidara.
voilà donc mɔgɔ minnu mago b'u ka wari la ni ayidara in de tɔgɔ bɛ fɔ kuma bɛɛ aw y'a ka nimoro mɛn sisan dɛ aw bɛ se k'ale fana écrit bon mɔgɔ minnu bɛ fɛ k'u ka wari minɛ quoi. voilà k'o de y'a ka homme de confiance ye parce que denkɔrɔ yɛrɛ tɛ sɔrɔ tuguni donc a b'o de juru sisan quoi est ce que aw y'a faamu a ye nimoro min fɔ nin ye sisan ni video banna aw bɛ tila ka segin ka ayidara ka nimoro lamɛn donc aw bɛ ayidara de wele k'a fɔ ko baara kɛra ko baara ma ɲɛ quoi donc ko a k'aw ka wari lasegin aw ma quoi voilà.
ale de n ka homme de eh, conseiller eh, n ka contrôleur général n'o ye kaw ye kaw baciri o ye ma o ye jɔkɔrɔmɛden de ye nimoro min b'ale bolo denkɔrɔ fɛ o de ye 95 01 93 15 donc euh, denkɔrɔ ka nimoro filɛ nin ye ne fɛnɛ denkɔrɔ de mago bɛ aw bɛɛ ka duwawu la n mago bɛ aw ka duwawu de la 100 pourcent a mago t'aw ka duwawu la dɛ a mago b'aw ka wari de la bilahi a mago b'aw ka wari de la nka wari in denkɔrɔ alahu akbar nin wari in bɛ k'i da makan goyɔ ye an ka taa donc n b'a ɲini aw fɛ kalo kelen kɔni ne yɛrɛ frèrelu de bɛna aw jaabi whatsapp kan ne denkɔrɔ bɛ tɛmɛ ni n ka baara ye resi b'u bɛɛ lajɛlen bolo minnu ka sababu t'an bolo n'u ka wariw kan ka segin olu de bɛ k'u u ka fɛnw kɛ eresi kɔnɔ mais chaque vendredi n b'a dɔn ne n'aw bɛ baro kɛ chaque vendredi chaque vendredi n bɛ bɔ n b'aw fo donc denkɔrɔ ka faniw mali kɔnɔ ani mali kɔkan nin ye denkɔrɔ ye kumakan in wula in na parce que an bɛ k'a ye baaraw bɛ ka sumaya dɔ de bɛ ka fara jama kan baara bɛ ka sumaya. aw ɲɛ b'a la k'u bɛ k'a ye ko baaraw bɛ ka sumaya ko dɔ de bɛ ka fara jama kan ko mais ko baara bɛ ka sumaya walahi bilayi nkalon don baara yɛrɛ de tɛ ka sɔrɔ tuguni. baara jɔra kak ne de bɛ k'o fɔ aw ye bi denkɔrɔbugu la n ka cɛ désert de bɛ yen foyi tɛ yen denkɔrɔbugu la tuguni baara jɔlen don kak mais a kɛra cogo cogo laloma kelen kelenninw kɔni bɛ taa dɛ an k'o fana tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna k'a fɔ de ko zéro personne o tɛ dɛ mɔgɔ kelen kelenninw bɛ taa mais fɔlɔ na jama tun bɛ affluer cogo min na fɔlɔ na inbox tun tɛ jɔ cogo min na whatsapp tun bɛ sonne cogo min sisan whatsapp mana sonne dɔrɔn dɔ de bɛ ka na a ka wari minɛ baara tɛ dɛ whatsapp bɛ sonne dɔrɔn dɔ de bɛ ka na ka wari minɛ ok an ka taa o kuma min bɛ yen n'a a wagatiw bɛ ka tɛmɛ i dusukun b'a bila mɔgɔ caman bɛ ka décourager k'a sababu kɛ mun ye baara ka suma mais ne yɛrɛ denkɔrɔ donna baara kɔnɔ kabini kunu ne yɛrɛ denkɔrɔ de bɛ baara kɔnɔ an k'an sigi an ka lajɛ n bɛ kalo kelen di aw ma ne denkɔrɔ bɛ diɲɛ di aw ma ne fɛnɛ bɛ diɲɛ tɔgɔ sɔrɔ o ye bi wula na kuma ye k'a fɔ maliyɛnw n bɛna mun fɔ aw ɲɛna aw ka sɔn aw ka ban cogoya tɛ denkɔrɔ bolo tuguni aw yɛrɛ y'a mɛn sisan ko mɔgɔw tun b'u sigi ko baara ka suma ko donc k'o bɛ mɔgɔ sinfin dusukun kami kami a bɛ i la sigasiga donc k'o de hukumu kɔnɔla la ko ale yɛrɛ bɔra sisan ale de bɛn'i bolo don baara kɔnɔ ko kalo kelen n bɛ k'o de fɔ aw ye parce que a mago bɛ wari de la tribunal mɔgɔw b'a kɔ
aw bɛ hakɛ to fɔlɔ tribunal mɔgɔw b'a kɔ tribunal mɔgɔw b'a kɔ polisi mɔgɔw b'a kɔ forsati b'a kɔ gendarmerie b'a kɔ diɲɛ bɛɛ de b'a kɔ nin wagati in na donc pour que i ka se k'i ka wari sɔrɔ f'i ka t'i misikili de bɔ a fɛ yen soit i ni polisi dɔ ka na soit i ni gendarme dɔ ka na soit soit transmis ka na pour que i bɛ se k'i ka wari sɔrɔ donc maa o maa bɛ yen k'i bɛ fɛ k'i ka wari sɔrɔ n bɛ ka système sira kurunin de fɔ aw ye an ka problème ye mun ye an tɛ mali de la donc a kow ka ca anw ma appelw ni fɛnw ni fɛnw don yan bɔ yan f'i bɛ mɔgɔw de la déplacer i bɛ mɔgɔw de ci mais aw minnu bɛ mali la c'est tellement simple i bɛ wuli dɔrɔn i bɛ taa denkɔrɔ ka commune na je pense commune 6 de don i bɛ taa plainte déposer a kama yen nɔ u bɛ soit transmis kɛ ka d'i ma i bɛ taa n'a ye u ka polisiso la donc maintenant u bɛ élément damadɔni d'a kan a b'i ka wari sara ou bien n'a b'a ka wari sara juge bɛ a wele a bɛ taga i ka wari bɛ sara diyagoya de la donc a tɛ tribunal la taga de fɛ o de la ni cɛ o cɛ nana dɔrɔn kik a bɛ sin k'o ka wari bɔ dɔrɔn k'o d'a ma cɛ o cɛ n'i taara fanga kɔni tigilamɔgɔ fɛ yen dɔrɔn a b'i ka wari d'a ma sinɔn ale de ko yan nɔ ko ne ka gurupu mɔgɔ si ka wari tɛ sara ko fo ka gurupu in ci mais ne ka gurupu mɔgɔ o wulila l'autre jour ka tenitigiw bila aw bɛɛ y'a ka témoignage mɛn sisan cɛ ye tenitigiw bila ka taa ale yɛrɛ de ye cɛ wele sɔgɔma sɔgɔma pile ko cɛ kana fɛnkɛ k'a bɛna cɛ ka wari d'a ma u taara dɔrɔn o ye cɛ ka wari d'a ma donc c'est pour vous dire que ala ko tɛ denkɔrɔ ta ye dɛ voilà donc euh, n y'u ka videonin kirikaranin dɔ fana ye sisan jo koyokoyolenni fila bɛ yen nɔ ko olu ye denkɔrɔ ka mɔgɔw ye k'u bɛ ka pigeon fiman ka baara kɛ walahi n'aw ye mɔgɔ ninnu yɛrɛ ils ont tellement faim fo ka kɛ ne yɛrɛ kɔnɔ ko est ce que n tɛ westernin dɔ ci u ma cɛ cɛ kɔngɔ b'u la u fasalenni k'u ɲɛma nɔgɔsi ka babini cɛjuguninw d'u sen na yen nɔ u yɛrɛ yecogonin man ɲi ko ninnu de ye denkɔrɔ ka mɔgɔw ye mɔgɔ min bɛ se ka miliyari dilan hinɛtɔ ko makaritɔ ko quoi mais aw bɛ hakɛ to n bɛna videonin ɲini peut-être an k'a lajɛ an k'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ voilà a y'u lɛ bani ko ninnu de ye denkɔrɔ ka mɔgɔw ye bɔn ko ko miliyari tigi a ye nin cɛ in yɛrɛ lɛ kɔngɔ b'a la walayi a y'a lɛ

o ko o tɛ baasi ye ayiwa baasi tɛ kiliyan minnu bɛ mali kɔnɔ kiliyan minnu bɛ mali kɔkan daraman dunya denkɔrɔ pigeon bilenman baara filɛ komi a ye ne kɛ superviseur ye ne de bɛ fɛnw sɛbɛn minnu ka baara to minnu ka baara mɛnna dɔɔni ani minnu ka baara bɛ yen nɔ ɔ a seereya dɔ yɛrɛ filɛ ne ye tɔgɔw sɛbɛn ka d'a ma a bɛna mɔgɔ dɔw ka baara kɛ sisan direct la k'a nafolo bɔ k'a di u tigilamɔgɔ ma ni mɔgɔ mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen ka fɔ i ka baara ye eh, n t'a dɔn nin cɛ in de ye ayidara ye wa mun de ye aw t'a fɔ nin yɛrɛ ɲɛna fɔlɔ ko janni a k'a fɔ ko denkɔrɔ ka baara kɛ ka di mɔgɔ ma ka dɔɔni d'ale yɛrɛ ma parce que on sent qu'il a un peu faim walayi a y'a ɲɛda lɛ ban regardez han est ce que ni denkɔrɔ ye miliyari dɔ bɔ ka di nin yɛrɛ ma o ma fisa tɛ ni pigeon minɛ in ye n ka cɛ a y'a ka babini lɛ ban i jɔ ban an ka taga An k'a kalan. A a y'a sen lɛ bani. 01 93 15 a y'a sen ne bɛ kaw ye kaw bacili ne de programme kɛ ye ne de b'a bɛɛ recenser k'a kɛ kaye kɔnɔ k'a d'a ɲɛ kɔrɔ ayiwa seereya dɔ kɔni filɛ nin ye k'ale nin tɛ ayidara ye ko nin ye kaw bacili ye donc a y'a fɔ kaw bacili ɲɛna ko janni a ka mɔgɔw wele ka na k'a k'a fɔ denkɔrɔ ye a ka baara k'a yɛrɛ ye fɔlɔ sinon a yɛrɛ yecogo man ɲi dɛ vraiment tɔgɔya ye kɛmɛ kelen t'i bolo mon frère donc euh, n balimaw komi n y'a ɲɛfɔ aw ɲɛna cogo min na ko supervisɛriw bɛɛ de b'a la sisan ni attachew ni conseillew ni fɛnw aw ma foyi y'a la fɔlɔ n y'o de fɔ aw ɲɛna walayi bila depuis ne fitini ne tulo jalen kak ni ne ye ko minɛ ne t'a bila n y'o de fɔ aw ɲɛna ni denkɔrɔ ko aa n b'a bila yɔrɔ yɔrɔ kɔnɔ o b'a sɔrɔ denkɔrɔ yɛrɛ tɔ foyi t'a la tuguni nka n'an bɛ tagalen an bɛ se maliyɛnw kuma lasurunyali la k'a fɔ aw ye ko dɛnkɔrɔ ye nin video in kɛ dɔwɛrɛ tɛ wari de tɛ ka don tuguni donc a b'a fɔ mɔgɔw ɲɛna ko kalandenw de tun bolo b'a la o de la baara tun tɛ ka ɲɛ donc sisan a ye kalandenw bolo bɔ a la ale yɛrɛ de bolo b'a la sisan donc mɔgɔw ka na sisan parce que hali sini mɔgɔ dɔw n'a fɔra k'u ka na u bɛ na donc a ye na sisan ne de bɛna baara kɛ aw ye mɔgɔ bi saba o bi saba mɔgɔ mugan ni seegin de ta bɛ ɲɛ o mɔgɔ mugan ni seegin sisan ni i y'i miiri o la dɔrɔn i b'a fɔ ko non ko tiɲɛ yɛrɛ la e tɛ se ka kɛ o, o mɔgɔ fila in ye quoi hali i garisigɛ goyara cogo cogo i kan ka sɔrɔ mɔgɔ mugan ni seegin de kɔnɔ donc dɛnkɔrɔ tɛ foyi ye filomani kɔ n b'o de fɔ aw ye a ye taa aw ka wariw minɛ an ka dɛnkɔrɔ daga in bɔ an da la pour que bɛɛ bɛ se ka lafiya cogo min ka baara kɛ ka di mɔgɔw ma jagoya tɛ e ko ko e ka bamani kumabali ko e y'a ɲini i yɛrɛ de ye pour que i n'i descendants bɛɛ ka sa milliardaire ya la mais pourquoi tous les jours e de bɛ publicité la ko fo maaw ka na e k'u kɛ fɛn ye an ko an jɛra i ka wari kɔ tondi ka wari nin de tun bɛ n bolo bi su in na émission na ka fɔ aw ye n balima facebook jama donc euh, dɛnkɔrɔ n bɛ k'i ka sini video kɔnɔ parce que i yɛrɛ kɛra videomani ye n y'o de f'i ɲɛna sisan an b'i ka video de décortiquer donc i k'an bɛn sini aw salamalekum